Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá.
Daoibh a chairde agus fáilte ar ais chuig Podchraoladh na GaelGals. Is mise Aoife agus liom anocht tá.
Clíodhna.
Agus Rachel. Agus tá topaic an-éagsúil againn dúinn anocht, táimid ag plé cúrsaí taistil agus bheith ag inár gcónaí thar lear. So ehm Clíodhna, tosóidh muid leatsa b'fhéidir mar bhí tusa i gCeanada nuair a bhí muid ehm san ollscoil agus tá a lán rudaí le rá agat faoi sin, nach bhfuil? Yeah well bhí a lán rudaí le rá agam nuair a tháinig mé ar ais cos nuair atá tú i do chónaí thar lear áit éigin agus nuair atá tú ag insint scéil eh nó ag iarraidh like rud a rá caithfidh tú like comhthéacs a thabhairt ach an rud a rinne mise bhí mise i gcónaí ag rá oh yeah nuair a bhí mé i gCeanada agus gach mar sin agus ansin thosaigh gach duine ag spochadh asam a bheith like oh nuair a bhí tusa i gCeanada oh nuair ní raibh sé sin ar eolas agam agus actually nuair a smaoiním siar air ní raibh mise fiú chomh dona sin is mar gheall go raibh duine eile go raibh like joke agaibh leo go raibh siad i gCeanada agus go go raibh siad i gcónaí ag caint mar gheall air ehm so kind of stop mé ag labhairt faoi Cheanada chomh minic sin mar gheall just go raibh gach duine ag spochadh asam ach yeah nuair a bhí mé ehm tar éis an dara bliain san ollscoil chuaigh mise go Toronto ar feadh bliana le staidéar a dhéanamh

an rud gur gá duit a dhéanamh ná a bheith like an-chróga agus an-oscailte do rudaí nua a dhéanamh agus rinne mé like roinnt rudaí, rinne mé go leor agus chonaic mé an chathair agus bhí am den scoth agam ach b'fhéidir nár chruthaigh mé b'fhéidir like an oiread sin cairdeas is go bhféadfainn a dhéanamh, bhí mé ana nuair a shroich mé Toronto abair ar an gcéad oíche agus bhí mé tar éis dul chomh fada leis an lóistín ar, bhí mé is mo chónaí ar, ar, ar an gcampas agus eh, nuair a shroich mé mo sheomra, just dúirt mé, oh my God, tá mé céad faoin gcéad iomlán i m'aonar anseo. Bhí mé like, níl, like, níl, ní féidir liom glaoch a chur ar mo mham le like, just le rud a like le cabhrú liom le haon rud bhí like ní raibh aon bhia agam ní raibh aon rud isteach agam I was like ó oh, nó céard sa diabhal tá mé tar éis a dhéanamh ach um, is dócha yeah, bhí bhí like just an-chuid scéalta agam mar gheall ar freisin like na hoícheanta amach agus an rud is an rud ba mheasa ná ba mise an t-aon Éireannach ar an gcampas ina iomlán, bhí thart ar like 15,000 duine ar an gcampas agus do you know mar bhí sé ní raibh sé like i lár na cathrach, bhí sé ar nós dul ar Erasmus go Baile Átha Cliath agus tá tú i like i dTamhlacht nó like tá tú i Má Nuad, like bhí mé thóg sé beagnach dhá uair dom dul go lár na cathrach ón áit a raibh mé so níor shíl mé go raibh sé chomh fada sin ón ó lár na cathrach nó aon rud mar sin agus but like ba chomaitéirí gach duine a bhí ar an campas freisin agus like just bhí like bhí siad tar éis like a gcuid cairde a dhéanamh roimhe sin um so bhí sé thar a bheith deacair bualadh le daoine nua nó um, yeah, níl a fhios agam agus nuair bhí mé i mo chónaí ar campas bhí gach duine ansin bhí siad like 16 nó 17 nó 18 agus bhí mise 20 nó 21 agus like cé nach bhfuil mórán difríocht ansin tá sé Tá an-difríocht idir duine atá sa chéad bhliain san ollscoil agus duine atá sa tríú bliain. So b'in rud nár chabhraigh liom freisin ach like an rud ba mheasa ná like toisc gur mise an t-aon Éireannach a bhí ann bhí gach duine ag ceapadh á like is féidir like is Éireannach thú like tá sé in Éirinn like ól an méid sin agus bhí mise like yeah like Tá mise chun like do you know an méid is mó a ól thar gach duine eile agus bhí like an oiread sin oícheanta bhí mé just like trína chéile mar gheall ar an ól agus just mar gheall go raibh mé ag iarraidh eh is dócha like mé féin a chur in iúl like sa chaoi ceart. Sílim like ba bhreá liom dul ar ais agus thaitin an tír liom agus thaitin an chathair liom ach Sílim go dtaitneodh sé níos fearr liom dá mbeinn níos sine agus dá mbeinn níos aibí. Like, anois tá mé i bhfad níos fearr ag, like, ag, eh, ag tabhairt aire dom féin agus ag déanamh rudaí éagsúla, whereas ní raibh mé ag an am sin agus, em, ní hé gur, like, d'fhoghlaim mé go leor fúm féin, like, sa bhliain sin ach, em, yeah, arís b'fhéidir just nár, ní, ní hé an, an, an bhliain ab fhearr i mo shaol. Tá sé an-deacair do shaol a bhogadh, go mór mór ar feadh bliain. Like, má tá tú ag dul ar feadh cúpla seachtaine nó cúpla míosa, tá sé sách níos éascaire, ach ag dul ar feadh bliain, sin like bogadh mór deacair agus tú sa in ollscoil. Ach ehm, ní raibh mé ar ehm year abroad nó Erasmus nó aon rud, ach chuaigh Rachel, chuaigh tú chuig an Beil, an Bheilg? An Bheilg, yeah. Um yeah, so chuaigh mé ar Erasmus nuair a bhí mé sa tríú bhliain freisin um ach is dócha go raibh an taithí a bhí agam i bhfad níos éasca b'fhéidir ná an taithí a bhí ag Clíona agus obviously um an eitilt like níl an turas cé chomh fada is atá sé chun dul chuig Ceanada. Ní raibh sé ach like uair an chloig ar an plane. agus tháinig mo mham liom like i gcomhair like ceithre lá ceapaim just mar a raibh, bhí sé chomh like saor chun dul agus bhí sé just cosúil le dul ar bus like. So chuamar le chéile agus chuaigh mé i m'aonar like ní raibh aon cailíní as an bhliain ag dul so chuaigh mé go hiomlán i m'aonar agus ní fuair mé lóistín ar campus. So ar dtús bhí mé trína chéile faoi sin agus bhí mé i mo chónaí i in árasán a bhí like bhí sé don eh daltaí amháin like mic léinn amháin ach níor bhuail mé le éinne i mo lóistín ar feadh like míosa ceapaim like cheap mé go raibh mé i mo beagnach i m'aonar ansin. Eh so yeah tháinig mo mham liom agus eh yeah chuaigh mé chuig cathair darb ainm Mechelen agus tá sé kinda sa lár idir an Bhruiséil agus Antwerp so ní raibh sé ach like daichead nó ní daichead b'fhéidir leathuair an chloig ar an traein chuig an Bhruiséil agus leathuair an chloig ar an traein chuig Antwerp. So bhí sé go breá because bhí mé in ann dul amach ag na deireadh seachtaine like. in Brussels nó in Antwerp cos bhí sé saor go leor agus bhí na traein ag dul go dtí like leathuair tar éis a ceathair ar maidin so bhí sé handy go leor. But yeah so chuaigh mé i m'aonar, tháinig mo mham liom, nuair a shroicheamar an árasán ansin baineadh geit asam, bhí kind of an rud céanna a tharla duit Clíona like just kind of thug mé faoi deara like oh mo dhia like cad atá mé ag déanamh agus bhí an árasán chomh salach eh buíochas mór le Dia bhí mo mham liom because mura raibh sí liom is dócha like I don't know I would have like just bhí bhí sé chomh salach like I'd say mura raibh mo mham liom seans maith go raibh mé ar ais ar an eitleán an lá céanna. Em but like bhí sé chomh salach like so chuaigh mé agus mo mham díreach go dtí Aldi agus cheannaíomar like bleach, bleach wipes eh gach rud agus ghlanamar an árasán agus ansin bhí sé go breá. Agus an like seoladh baile a bhí agam it was like Ontvoeringsplein ceapaim an focal a bhí ann eh sa Bheilg agus em Like nuair a chuir tú isteach i Google Translate é, it came up as kidnapping square. So bhí sin aisteach go leor. What?
Tá súil agam go mbeadh sin ceann de na rudaí, you know, cuireann tú isteach i teanga amháin é agus ansin nuair a chuireann tú, you know, má chuireann tú é like Gaeilge-Béarla agus ansin Béarla-Gaeilge, bíonn like, sé saghas amscaí, like ní like direct translation i gceist.
Yeah, yeah, yeah. Ceapaim go raibh. Ceapaim go raibh. Um, but yeah, bhí an t-ádh an t-ádh dearg orm mar so yeah, chuaigh mé i m'aonar obviously dúirt mé sin like faoi trí anois ach um, ní raibh ach like triúr eile ag déanamh múinteoireacht ar Erasmus liom. Yeah, ní raibh aithne agam orthu um, ach rinne mé cairde just chuaigh mé chuig like orientation week nó rud éigin agus an t-aon cailín a suigh mé síos in aice léi thug sí a uimhir fóin dom agus ansin sheol mé text chuici an oíche sin agus sheol sí text ar ais chugam ag rá go raibh siad ag dul i gcomhair deochanna agus ansin chuaigh mé agus bhuail mé le daoine a bhí ag déanamh staidéar ar interior design. Agus sin an slí ar rinne mé mo cairde ar fad. So yeah, bhí sé chomh handy dom, ní raibh orm aon obair a chur isteach. Agus bhí siad chomh deas liom mar bhí mise, déarfaidh mé an gcéanna leatsa Clíona, bhí mé an t-aon duine Éireannach a bhí ar Erasmus. i Mechlin. Níor bhuail mé le éinne ón Éirinn ar feadh na ceithre mí, is is ea, tháinig mé i gcomhair semester amháin, agus níor bhuail mé le aon duine ón Éirinn. Bhí cúpla daoine ón Astráil agus bhí buachaill amháin ón Aberdeen, ceapaim. Agus sin na daoine, na, like, na t-aon daoine a bhí Béarla acu mar céad teanga, agus bhí gach duine eile as, like, an Ghearmáin, an Spáinn, an Fhrainc, so yeah. Ach bhí sé suimiúil go leor, yeah, bhain mé an-tairbhe as. Déarfainn an rud is fearr a rinne mé agus mé ar ollscoil, an cinneadh is fearr a rinne mé, cos ní raibh mé chun dul agus ansin bhuail mé agus mo bhuachaill suas ehm like cúpla mí roimh roimhe agus kind of d'athraigh mo mo domhan ar fad like eh so yeah just rinne mé cinneadh chun dul agus yeah bhí sé ar fheabhas ar fad caithfidh mé a rá. Yeah absolutely thit mé i ngrá agus bhuail mé le go leor daoine and just bhí sé chomh taitneamhach. Yeah ceapaim go déanann déanann daoine dearmad ar cé chomh deacair agus atá sé chun bogadh umm ahh like bíonn Instagram i don't know uafásach freisin ag cur like nó na highlights reels agus na pictiúirí iontach agus gach rud suas ach like ní hé ach like taobh amháin den saol so umm Mar is eol daoibh, bhog mé go Abu Dhabi cúpla seachtain ó shin, ceapaim b'fhéidir deich nó aon seachtain déag anois, ach so sin an chéad kind of taisteal a rinne mé liom féin, ach bhí, so tháinig mé ach ní raibh mé in ann, so d'eitil mé ó Bhleá Cliath chuig Dubai ach ní raibh mé in ann dul thar an imeall idir Dubai agus Abu Dhabi an oíche sin, bíonn siad an-dian ar rudaí mar sin sa tír seo. So d'fhan mé in Dubai agus bhí sé sin togha agus ní raibh like mórán scanradh orm mar bhí like an scoil ag glacadh liom agus gach rud like ní raibh mé liom féin liom féin. Ach ansin like trasna, chuaigh mé trasna an imeall agus fuair mé m'árasán féin ach ansin just kinda thuig mé faoi fhada go mbeidh mé liom féin anseo san árasán, like, seo an t-aon am freisin a bhfuil mé i mo chónaí liom féin. Agus is an oíche sin just thosaigh mé ag caoineadh and I was like níl mé in ann like bogadh anois, like níl mé in ann dul in aon áit, bhí mé in quarantine freisin agus bhí sorta tracking device againn, bhí ehm bhí siad cosúil le uaireadóir ach bhí GPS ann agus ní raibh tú in ann bogadh as d'árasán ar feadh coicíse, so bhí sé sin an-dian agus tú ag teacht don chéad uair ach ansin like as sin thosaigh mé ag traenáil leis an Cumann Lúthchleas Gael anseo agus tá an méid sin daoine Éireannach ann agus tá beirt chuaigh mé go an ollscoil le tá iad sin in Abu Dhabi freisin ach tá siad i like scoileanna difriúla agus ar an taobh eile den Abu Dhabi ach feicim iad ag an traenáil so tá sé ag éirí níos éasca ach just Ní thuig mé agus mé ag bogadh cé chomh deacair is a bheadh sé ag an tús. Obviously tá mé ag obair anseo freisin agus tá an scoil sorta i bhfad níos difriúla is atá na scoileanna sa bhaile. Tá na laethanta níos faide agus tá an obair níos deacra ach tá na deireadh seachtaine níos fearr so kinda oibríonn sé sin amach freisin. Cad a cheapann tú faoi Doha ansin Rachel? Yeah so tá mé mar an gcéanna leatsa so bhog mé anseo I think naoi seachtain ó shin anois. So tá an t-am ag dul chomh tapaí, like, tá sé chomh aisteach. Ní mothaíonn sé go bhfuil sé, like, cóngarach do Oíche Shamhna. Like, b'fhéidir mar gheall ar an aimsir agus gach rud, tá sé fós chomh te agus grianmhar anseo, that, like, mothaím féin go bhfuil mé fós, like, i mí Lúnasa, ach níl. So yeah, tá sé,

like mo scoil ní kind of thógann siad rudaí ró dáiríre. Tá súil agam nach bhfuil éinne ó mo scoil ag éisteacht liom anois. Ó nach bhfuil siad tar éis Gaeilge a fhoghlaim ó Yeah. Bhuel tá cúpla tá cúpla daoine sa scoil like tá Gaeilge acu. but nílim chun an ainm den scoil a rá so tá sé beag rud. Tá an scoil go breá, nílim ag tabhairt like nílim ag tabhairt amach eh like tá an foireann an-deas agus tá na páistí uilig go hiontach agus is aoibhinn liom mo rang. Tá eh rang a ceathair agam ach níl sé mar an gcéanna ná abhaile, tá siad níos óige so tá siad kind of cosúil le rang a trí. Yeah, tá siad go breá, is aoibhinn liom mo rang, tá mo scoil ceart go leor. Tá an lá níos faide ach tá sé like fós táim críochnaithe ag leathuair tar éis a dó gach lá. So like tosnaíonn scoil dom ag ceathrú cun a seacht agus táim in ann an scoil a fhágáil ag leathuair tar éis a dó, so. mise like go hiomlán sásta leis sin cos tá an kind of an cuid eile den lá agam chun aon rud a dhéanamh like téim chuig an an linn snámha beagnach gach lá so tá an t-ádh agam nílim ag tabhairt amach ar chor ar bith eh so tháinig tháinig mé anseo le cairde agam ón ollscoil Rachel is ainm di freisin so beirt Rachels agus táimid inár gcónaí le chéile. I'd say go bhfuil sí go hiomlán críochnaithe liom no, táimid ag éirí go maith like. Yeah, so literally mar an gcéanna ná Aoife, tá na deireadh seachtaine cracked, bhí mé ar bhí mé ar bád coicís ó shin agus bhí mé ag ól agus bhí mé ag léim isteach san uisce agus uaireanta just tá orm kind of like seas siar agus like just bheith ag smaoineamh like oh my god tá mé i mo cónaí anseo like sin an fíor saol like uaireanta just like yeah like thugaim faoi deara like cad atá ag tarlú like tá sé chomh aisteach um but yeah go sé tá sé cosúil le brionglóid an t-am ar fad like aréir yeah nach like aréir bhí mé just i m'árasán agus a uh, fuair mé text ó ceann de mo chairde ag rá like bhfuil mé ag iarraidh goil chuig an desert chun an um sunset a fheiceáil and I was like ah yeah grand mar tá carr aici so bhí í ag tiomáint ach just like bhí sé just dochreidte chun é sin a fheiceáil agus you know gan a bheith like é a fheiceáil ar scáileán nó i scannán nó rud éigin like just sin do fíorshaol anois like I don't know just ní dhéanann sé ciall i mo cheann fós ach tá a fhios agam nuair atáim abhaile ag am Nollag agus mé fliuch báite go craiceann agus ag préachta leis an bhfuacht níl mé climatized leis an aimsir na hÉireann níos mó go mbeidh sé eh, difriúil ansin. Yeah, ach ag an am céanna, like, is aoibhinn liom a bheith anseo ach tá a fhios agam, even just tar éis na naoi seachtaine anseo, like, tá a fhios agam go bhfuil fonn orm filleadh ar, like, Éirinn arís i gceann bliain nó b'fhéidir dhá bhliain, like, cibé rud a tharlaíonn, but, like, táim sásta anseo, táim ag baint sult as an am ach, like, tá, bhí mé ag caint le cúpla cailín, cailíní ag traenáil Em. agus bhí siad ag rá go raibh siad anseo ar feadh like sé bhlí, sé bhliain nó seacht mbliana agus like tá sé just craiceáilte like nílim in ann é sin a shamhlaigh dom féin ach ag an am céanna like táim ag baint sult as, as an em, an taithí. Agus like but níl tú ach ansin like like dhá mhí anuas, níos lú ná sin, bhuel thart ar thart ar sin anois, like níl sé sin like fada in aon chor le bheith i do chónaí in áit. That's good like téann téann daoine ar J1s go Meiriceá ar feadh trí mhí agus ansin just filleann siad abhaile agus bíonn siad ag rá yeah do you know bhí an iomarca bhí an iomarca domsa. b'fhéidir i gceann bliana go mbeidh tú ag rá ah actually no níl mé ag iarraidh teacht abhaile like do you know caithfidh mé déanfaidh mé déanfaidh mé sé sé mhí nó nó bliain amháin eile agus an sin déar- déarfainn gurb é sin an bealach Yeah. Yeah. maraíonn sé ní dóigh liom go dtéann Yeah, mórán sin daoine fíor. is dócha like daoine ar chomhaois linne ní théann siad thar lear le rá go bhfuil mé ag bogadh go go dtí an Astráil don chuid eile de mo shaol anois faoi láthair like téann siad you know rachaidh mé i gcomhair cúpla bliain agus like tiocfaidh mé abhaile agus ansin deireann siad a rá deireann siad tar éis cibé rud an cúpla bliain go ndéarfaidh siad oh actually ba mhaith liom fanacht anseo so sílim gurb in an bealach a dtarlaíonn siad like an chuid is mó den am do dhaoine. Yeah like dom féin ar aon nós bhí mé like oh like Rachaidh mé i gcomhair bliain agus like tá an dara bliain ansin dom má tá mé ag iarraidh fanacht anseo ach ní dóigh liom go mbeidh fiú gach rud in Abu Dhabi feicthe agam tar éis bliain like beidh cúpla bliain ag teastáil uaim chun like you know na mar níl tú ag iarraidh rudaí a dhéanamh gach deireadh seachtaine either mar beidh tú burnt out anseo ach tá an méid sin le dhéanamh agus an méid sin le fheiceáil agus gach rud, so yeah, tá sé deacair ach tá muid ag caint ansin faoi you know taisteal agus Rachel dúirt tú nach bhfuil tú ag iarraidh fanacht ansin ar feadh you know saoil ar fad ach le Éirinn ag oscailt suas aríst, Meiriceá trasna, an bhfuil aon áit a bhfuil sibh ag iarraidh dul ar do chéad laethanta saoire eile.
Tá mise ag dul go Nua Eabhrac i mí Eanáir, actually má tharlaíonn sé. Fuair mar, tá col ceathrair liom ina chónaí ansin agus tá sé i Nua Eabhrac le deich mbliana anuas agus actually bhí mise, nuair a bhí mé i gCeanada, chuaigh mé go Nua Eabhrac ar feadh cúig lá nó rud éigin mar sin, now rinne mé é an bealach like, mac léinn, as in, fuaireamar an bus ó Toronto go Nua Eabhrac agus bhí sé lofa ar fad, thóg sé cúig uair déag nó rud éigin mar sin, bhí mé chomh tinn. Ansin bhí like just fuaireamar, fuaireamar Airbnb in Queens nó áit mar sin, but rinneamar é sa chaoi saor go bhféadfaimis gach rud a fheiceáil, so like bhíomar in ann do you know eh dul suas an Empire, an Empire State agus an Statue of Liberty agus gach rud mar sin a fheiceáil, but an uair seo is eh yeah grúpa col ceathracha, táimid uilig ag dul mar mo chol ceathar atá ina chónaí ann, níl, níor tháinig sé abhaile le deich mbliana anuas agus ní, ní féidir leis teacht abhaile so tá dream mór againn ag dul i, Tá sin i mí deadly. Eanáir. So bhíomar, bhí, bhíomar le dul an Samhain seo caite ach dar ndóigh tharla an phaindéim so anois nuair a, nuair a d'fhógair Joe Biden go mbeadh an tír go, ag oscailt suas do dhaoine le vacsaínithe go mbeimid in ann dul so chuireamar na heitiltí in áirithe an tseachtain seo caite so woohoo! yeah really ag súil leis sin um, agus táimid ag táimid actually ag teacht abhaile an lá roimh mo bhreithlá so tá sé go deas go mbeidh mé ann do mo bhreithlá kind of like le mo chailín agus le mo mo dheartháireacha agus mo deirfiúr agus mo chol ceathracha agus stuff mar sin so yeah beidh sé beidh sé spéisiúil. Tá sin iontach, yeah. Céard fútsa Rachel? do you know what, like tá an méid sin tíortha em like nílim in ann even smaoineamh faoi eh níl aon rud kind of like curtha in áirithe agam like tá mé ag dul chuig Dubai an deireadh seachtaine seo cos tá mé ar like sos lár téarma em ach sin an méid atá like kind of curtha in áirithe agam ach tá sé ar intinn agam dul go Zanzibar em b'fhéidir i mí Feabhra nuair atáim ar sos ón scoil so beidh sin deas agus bhí cúpla cailín anseo ag caint faoi dul chuig safari i Kenya i gcomhair ceann de na sosanna freisin. Yeah, so bheadh sin deas. Ach tá laethanta saoire, actually tá ceann curtha in áirithe agam, tá brón orm, táim tar éis bréag a insint. Tá mé féin agus mo chlann uilig, like mo seanmháthair agus mo dheartháireacha, mo mham agus mo dhaid, tá muid ag dul chuig Corfu le chéile ar feadh coicís. 'cause bhí mo sheanmháthair, yeah, bhí breithlá mo sheanmháthair like, oh God, dhá bhliain ó shin anois, ceapaim, b'fhéidir an bhliain seo caite, bhí sí seachtó agus bhíomar chun dul chuig Portugal agus bhí like villa curtha in áirithe againn ach obviously tharla covid so bhí sé curtha ar ceal. so yeah tá sin agam an samhradh seo ach sin sin sin é dom like Dubai agus Abu Dhabi an tseachtain seo chugainn agus em like is déarfainn mar táim anseo déarfainn go mbeidh mé ag taisteal chun na háit eh like caithfidh mé kind of na na na dhá mhí atá atáim anseo like caithfidh mé iad anseo you know just kind of ag déanamh rudaí atá le déanamh in Doha agus tá an méid le déanamh ach ag an am céanna like tá fhios agam táim anseo ar feadh like ocht mí eile so tá sé ar intinn agam kind of like cos tá sé go maith mar hub like tá eitiltí ón Doha like is féidir liom dul aon áit sa tír ehm so yeah. Céard fútsa Aoife an bhfuil aon rud i gcúis? Ehm yeah mar a dúirt tú like ní tá An méid sin áiteanna a bhfuil tú ag iarraidh taisteal le agus tú anseo, mar is hub iontach é Abu Dhabi, ach bhuel, ní raibh mé in ann dul in aon áit suas go dtí seo just mar go raibh like gach rud just ag settle-áil thíos I suppose ach mar gheall ar bíonn siad an-dian freisin ar like the PCR testing agus rudaí mar sin anseo ach mar gheall ar an Expo in Dubai tá gach rud oscailte faoi dheireadh. So, le cúnamh Dé, fanfaidh sé mar sin i like isteach chuig 2022 freisin. Ach cúpla de na cailíní ón an foireann peile, bhí siad i Cairo san Éigipt an deireadh seachtaine seo caite like just chuaigh siad ann ar feadh an deireadh seachtaine Am, Tá, ní raibh mé i Dubai go fóill agus níl sé ach suas an bóthar. Ehm. Ach tá like, like mar sin tá an méid sin rudaí ar an liosta. Obviously tá mé ag iarraidh dul ar ais go hÉirinn ag am Nollag. Am, Ba aoibhinn liom dul chuig an Astráil.

b'fhéidir like.
B'fhéidir ar career break Aoife. a bheith ar like home and away nó rud éigin you know ach yeah
the gold coast ach yeah níl mé níl aon rud deimhnithe agam go fóill. Tá mé ag déanamh turas beag don an UAE an tseachtain seo mar tá sé mar laethanta saoire an tseachtain seo ach Yes, níl a ndóthain laethanta saoire againn agus bhain sé ag obair ach by. Siúil sé mar mhúinteoirí
agus tá absolutely bréag amach agus amach é sin liom. Tá bhfuil fhios agat tá dé ag fá hééis.
Tá trí lá fágtha agam idir anois agus deireadh na bliana mar laethanta saoire agus caithfidh mé ceann acu siúd a úsáid i gcomhair bainis so tá mé like ó cá rachaidh mé don dá lá eile like well like seans go mbeidh orm like just bainfidh mé úsáid astu siúd le like dul go chundé sin dhéanamh agam it's like tógann sé cúig uair an chloig le dul suas an bóthar was suas an bóthar but dul go chundé ní raibh mé an tá sin cógraimhar nach
Tá UAE National Day againn i mí Deireadh Fómhair agus táimid ag tnúth, so de ghnáth bíonn like deireadh seachtaine fada againn ach mar gheall go bhfuil an UAE caoga bliain d'aois i mbliana táimid ag tnúth go mbeidh seachtain saor againn so táimid ag iarraidh yeah táimid ag iarraidh dul ag sciáil an tseachtain nó an deireadh seachtaine sin ach táimid ag fanacht go dtí go ndeireann duine éigin go bhfuil an tseachtain againn ach ansin beidh orm dul ar ais ag obair feadh coicíse sula rachaidh mé abhaile so tá an saol cruaidh lads. Ok Connolly, um, táimid chun bogadh ar aghaidh anois agus ag caint faoi laethanta saoire a bhíomar ann um, suas go dtí seo agus an ceann is fearr a bhí agat. So Clíona, cén laethanta saoire is fearr a bhí agatsa i do shaol suas go dtí seo?
Chuaigh mise go dtí an Nua-Shéalainn nuair a bhí mé 18 mbliana d'aois, so is as an Nua-Shéalainn do bhean chéile mo dhearthár ach tá siad ina gcónaí in Éirinn, so phós siad, bhí an bainis ar siúl sa Nua-Shéalainn, so chuaigh an clann uilig ann. Chuamar go dtí an Nua-Shéalainn agus bhí sé like cúpla lá roimh an Nollaig, so bhíomar sa Nua-Shéalainn don Nollaig agus an rud a b'fhearr ná ní raibh an oiread sin like strus orainn faoin Nollaig sin like tá a fhios agam go bhfuil sin cineáilín aisteach ach like eh, yeah, so bhí sé i lár an tsamhraidh ansin agus so bhí an ghrian ag taitneamh like ar lá Nollaig bhíomar just sa gairdín agus ag ól don lá bhí sé chomh réchúiseach ach an rud is fearr ná bhí um, mar ní raibh aon duine eile ó thaobh like mo aintín nó agus mo uncail nó col ceathracha nó aon rud mar sin in ann teacht mar bhí sé chomh fada sin ach eh mo dheartháir so is í m'aintín a godmother agus bhí like sí bhí páistí óga aici bhí bhí mo col ceathracha an-óg ag an am agus bhí siadsan like trína chéile ag ceapadh nach mbeadh sí ar ais don Nollaig nó aon rud mar sin so bhí sí ag rá nach bhfuil sí nach raibh sí chun dul agus ansin d'fhág mo dheartháir agus a bhean like coicís roimh gach duine eile just le dul agus ullmhú agus gach rud mar sin ach bhí m'aintín bhí sí trína chéile like nach mbeadh sí ann like dá bhainis agus bhí sí chomh brónach ach an rud a rinne siad so ise agus m'aintín eile bheartaigh siad ansin teacht go Nua Shéalainn don deireadh seachtaine agus like so d'fhág siad ar an gCéadaoin tháinig siad shroich siad an Nua Shéalainn ar an Aoine bhí an bainis ar siúl ar an Satharn fuair siad an eitleán ansin ar an Luan agus bhí siad ar ais ansin ar an gCéadaoin agus bhí sé ar nó ar an Máirt abair in Éirinn um and then bhí lá bhí Oíche Nollag ar an like an an lá dár gcionn so bhí siad like just but literally bhí siad ansin ar feadh trí lá ins like sa Nua Shéalainn agus like thaistil siad an bealach ar fad ansin, but bhí siad just rinne sé rinne sé an rud chomh speisialta sin like go ndearna siad an iarracht agus go raibh siad in ann like don don bhainis agus yeah bhí sé an cute but an Nua an Nua Shéalainn mar thír bhí sé like go hálainn lena fheiceáil agus ba bhreá liom dul ann mar a dúirt tusa Aoife ba bhreá liom dul dul ann ar feadh míosa mar like ní rabhamar ann ach ar feadh like deich lá nó coicís so ní rabhas in ann like gach duine eh, gach rud a fheiceáil agus like fiú leis an dá oileán Tá sé deacair an an áit uilig a fheiceáil so yeah, sin an ceann is fearr a bhí agamsa. Go hálainn. Céard fútsa Rachel?
An laethanta saoire is fearr liom, nílim in ann kind of tír amháin a phiocadh. Déarfainn an trí seachtaine a chaitheamar Aoife ag taisteal tar éis an am a chaitheamar san Ind so chuaigh muid, chuamar, tugamar, chuig an Ind nuair a bhíomar i mbliain na céime. like tar éis eh tar éis ollscoil a chríochniú agus eh yeah bhíomar ag obair le carthanacht The Hope Foundation agus bhíomar ag múineadh agus ansin tar éis tar éis na cúig seachtain sin chuamar ag taisteal timpeall eh cén Ghaeilge ar Asia? An Áis.

Sa domhan arís i do shaol, like gabh chuig Langkawi, tá sé chomh deas. Agus chuamar ar mopeds ceann de na laethanta just timpeall na hoileáin, na hoileáin agus yeah, bhí sé race. Em, yeah agus ansin Singapore. Em, but tá sé deacair eh like ceann amháin a phiocadh cos bhí mé i- ag inter- ag interrailáil freisin. Nuair a bhí mé sa tríú bliain i rith an tsamhraidh agus yeah, chuaigh mé chuig like

Céard fútsa, Aoife? Bhí mise chun an laethanta saoire sin a lua freisin ach tá sé déanta agatsa so roghnóidh mé ceann eile. Nuair a bhí mé, ní raibh like, bhí an laethanta saoire seo an-difriúil i gcomparáid le Thailand ach nuair a bhí mé 18 bliana d'aois chuaigh mé go Nua-Eabhrac le an ceolfhoireann a bhí mé ag seinnt leo ag an am agus chuamar ann ar feadh seachtaine agus sheinneamar i Carnegie Hall ach b'in an chéad laethanta saoire a chuaigh mé air le mo chairde gan mo thuistí nó aon rud agus just bhí sé dochreidte. like chonaic muid like na sights ar fad i Nua Eabhrac agus just bhí an like an méid sin spraoi soineanta againn ag an am, like it was like bhí sé bhí thaitin an laethanta saoire sin go mór mór liom ach like cuimhin liom nuair a tháinig muid ar ais so like bhí seisear againn ag fanacht sna seomraí so like ní bhfuair aon duine aon codladh don tseachtain ar fad agus like bhí eh gach duine timpeall like mo chomhaois so like idir cúig b'fhéidir cúig bliana déag d'aois agus fiche b'fhéidir ach bhí muid just ag ithe siúcra an like seachtain ar fad so bhí sugar rush uafásach againn gach uile lá. Ach tháinig mé ar ais agus b'in an chéad uair freisin a bhí like jet lag nó aon rud mar sin agam. Ach tháinig mé ar ais, I was like just rachaidh mé i mo chodladh i gcomhair ocht uaire agus beidh mé togha ar scoil an lá sin. Ní raibh mé togha ar scoil ar feadh like coicíse. Ach yeah laethanta saoire saoire i bhfad níos difriúla a bhí ann in áiteanna mar Thailand agus rudaí ach thaitin an laethanta saoire fós go mór mór liom. Chonaic mé Phantom of the Opera ansin freisin agus sin an chéad cheoldráma a chonaic mé riamh. Ach b'in an chéad uair freisin a chuaigh mé ar rollercoaster i mo shaol mar cheap mé go mbeadh scanradh orm faoi ach bhí mé sa scuaine ar feadh like dhá uair agus bhí na cailíní like Aoife tá tú sa scuaine anois like caithfidh tú dul and I was like okay! So chuaigh mé ann agus bhí sé deadly! So yeah, níl Is duine cróga mé anois as an lá sin.
Yeah, sin díreach cosúil le bogadh tíre, like yeah. ag dul ar an eis you're like But tá sé literally ar nó tá sé ar nós like emotional roller coaster go bunúsach. But is fiú é. Yeah, is fiú é. Yeah.
Agus ar an pointe sorry, ar an pointe sin Clíona bhfuil aon mholadh agat do um, daoine atá b'fhéidir ag smaoineamh faoi bhogadh nó aon rud. An t-aon rud a déarfainn ná just déan é. because ceapaim go bhfuil sé chomh éasca fanacht sa bhaile. Tá sé chomh éasca gan dul. Like tá sé obviously níos éasca gan dul. Like Clíona I'd say go n-aontaíonn tú liom. Like má tá tú ag smaoineamh faoi dul ar Erasmus, tá sé éas- tá sé níos éasca gan dul. But is fiú é, 'cause foghlaimíonn tú an méid rudaí fút féin agus you know buailfidh tú le cairde nua agus b'fhéidir foghlaimeoidh tú teanga nua and bíonn deiseanna éagsúla agat nach mbeadh agat nuair atá tú abhaile. So yeah, just dul, just déan é, tá sé scanrúil agus má tá tú, má tá ort é a dhéanamh i d'aonar fós, déan é. Yeah. Ná bac leis do chairde má tá siad ag iarraidh fanacht sa bhaile. Más rud é go bhfuil fonn ort taisteal, déan é. Céard fútsa? Yeah, déarfainn an rud céanna agus like an rud a d'fhoghlaim mise agus tá sé kind of foghlamtha agam tar éis dom teacht abhaile ó Cheanada ná like ná bíodh like áiféala ort faoi dhul like fiú mura mbaineann tú like agus arís like déarfainn déarfainn liom féin I was like oh like i mo cheann I'm like oh níor bhain mé sult as an bhliain but bhain like bhí an-chuid rudaí taitneamhacha a tharla agus like na like na scéalta craiceáilte atá agam agus like chas mé ar ana-chuid daoine agus like fós labhraím le hana-chuid daoine like tá cairde agam like sa tSualainn tá cairde agam i gCeanada like tá cairde agam ón like ón tSín ón Hong Kong agus like just áiteanna ar nós sin agus like ní bheadh an taithí sin agam like murach sin is dócha like rud ar aon agus like baineann sé le cumha i baile mar bhí mise like bhí an ana-chuid cumha i baile ormsa nuair a bhog mé ar dtús agus bhí mé like ana uaigneach mar go ndeachaigh mé ann mé féin agus like tarlaíonn sé do gach duine like fiú más tusa an duine is like cróga agus an an duine is like caintí ar domhan like fós bíonn like laethanta ansin nuair a bhíonn cumha i baile ort but like an rud is mó a a a chabhraigh liomsa ná just uaireanta just bíonn ort like suí ann like anois is arís bíonn ort just a bheith like homesick agus like cur air like Brooklyn nó rud éigin mar sin nó like rud a chuireann an baile i gcuimhne duit nó go watch the late late toy show like nuair tá sé ar siúl agus like lig duit féin like just mothú not brónach but as in like just lig duit féin kind of like na mothúcháin sin a bheith ort mar sin rud rinne mise iarracht kind of like gan iad a mhothú le iad a stopadh yeah yeah but like uaireanta just caithfidh tú suí ann agus but like. Like because tá siad nádúrtha. Tá siad nádúrtha agus like tá siad tá siad like nuair bhí mise ann bhí mé like literally I was like well thógadh sé like 8 n-uaire like dom dul ar eitleán le dul abhaile agus like níl an t-airgead agam so like ní féidir dom aon rud eile a dhéanamh so tá mé just chun just suífidh mé ar feadh lá.
An píosa comhairle atá agamsa I suppose ná an. ná ná bí ag cur tú féin i gcomparáid le daoine eile agus daoine eile ar Erasmus nó ag bogadh tíre nó rud éigin mar you know feiceann muid mar dúirt mé ag tús an podchraolta seo like feiceann tú like na highlights daoine ar Instagram ach ní fheiceann tú an scéal uilig agus you know má tá tusa san árasán leat féin oíche den deireadh seachtaine, like, ní deireadh an domhain é má tá daoine eile, daoine éigin eile amuigh, like, níl iadsan ag dul amach gach deireadh seachtaine fiú nó níl iadsan ag, you know, seans gur dhearna tusa rud éigin deas i rith na seachtaine agus sos, tá sos uait agus tá sé ceart go leor chun sos a ghlacadh freisin ach just ná bí ag cur tú féin i gcomparáid le daoine eile ar scéalta Instagram agus rudaí mar sin de. An féidir liom rud éigin eile a rá just really go tapaidh sula gcríochnaímid? Bhí mé just ag iarraidh a rá freisin, lig ort féin dul abhaile más gá cause ceapaim go bhfuil like obviously tá mé ag rá dul but más rud é go bhfuil tú ag iarraidh dul, ná déan aon rud kind of a chuireann brón ort. So más rud é go bhfuil tú really ag iarraidh dul abhaile, just dul abhaile like ní yeah tá sé kind of um bainteach leis an rud a bhí tú ag rá Aoife. I think like uaireanta mothaíonn daoine like like táim ciontach like mothaigh mé mar sin like ó dúirt mé go raibh mé ag dul so caithfidh mé dul or like chuir mé cúpla scéalta Instagram suas agus mé i Doha so más rud é go raibh mé ag teacht abhaile an mbeadh daoine ag ceapadh gur theip mé? but no, like níl sin mar a oibríonn sé. Más rud é nach bhfuil tú sásta or más rud é go bhfuil just go raibh do shaol níos fearr duit or go raibh rudaí níos oiriúnaí duit in Éirinn, just go abhaile. Like, just déan an rud is fearr duit féin i gcónaí agus ná bí buartha faoin an méid atá daoine eile ag ceapadh fút. Amen! Agus. Snaps!
Cailíní, an bhfuil shout out na seachtaine againn don tseachtain seo? Tá.
So, a bhuíochas le Conradh na Gaeilge, tá muid ag cur Gaeilge 24 chun cinn an tseachtain seo, so is éard atá i gceist le Gaeilge 24 ná feachtas le an méid is mó scoileanna agus daltaí scoile a fháil le Gaeilge a labhairt ar feadh 24 4 uaire is 20 a chloig so ar feadh lá iomlán. So beidh sé ar siúl ar an naoú lá de mhí na Samhna ach is féidir libh clárú suas go dtí an t-aonú lá is fichead de mhí Dheireadh Fómhair, which is an lá roimh nó an lá tar éis don podchraoladh seo teacht amach. So má tá tú ag éisteacht le seo agus má tá tú ag iarraidh clárú déan anois é ach tá níos mó eolas ar Gaeilge 24 agus tá ambasadóirí acu i mbliana so tá Múinteoir Meg Gaeilge Bheo agus Kerry Cowboy tá siad san mar ambasadóirí ar Gaeilge 24 so tá siad san ag iarraidh níos mó daoine a mhealladh chun chun clárú ach glacann muidne páirt ann gach bliain ó bhíomar san san ollscoil agus Rinneamar é anuraidh agus táimid chun é a dhéanamh arís i mbliana so má tá sibh in ann páirt a ghlacadh in Gaeilge 24 nó más maith leat go nglacfadh do scoil eh, páirt in Gaeilge 24 em, tá níos mó eolas em, ar Gaeilge 24 ar na meáin shóisialta agus gach rud mar sin.
Iontach. Agus má tá tú ag iarraidh dul i dteagmháil linn, is féidir linn muid a fháil ar Instagram ar gael underscore gals, gals eh, nó ríomhphost ar. na GaelGals at gmail ponc com nó ar Twitter ar gael underscore gals freisin, yeah? Ba chóir go bhfuil. Yeah, agus Facebook ag gael ag Facebook ar GaelGals focal amháin. Níl muid really ana leanúnach leis na meáin seo ach.
No, an an slí is fearr ná insta, déarfainn. Yeah, agus tá insta ar fhón gach duine so faigheann muid uilig na notifications.
Cuardaigh GaelGals agus gheobhaidh tú muidne nó duine gairid nó gheobhaidh tú muidne nó duine againn kind of go páirteach nó gheobhaidh sibh muid like ag am féin. Agus ar an phointe sin, táimid le sibh a fhágáil don tseachtain seo. Go míle maith agat as tiúnáil isteach linn agus